ekenekwa m ụnụ ndị Igbo asị m ka m kene ụnụ tata ka bụ Nkwọ n'obodo a nọ n'ime ya a na-akpọ Toronto nke dị Canada afa m ka bụkwa nwanne ụnụ nwoke Chukwunweike nwa Okafor Chukwunweike nwa Okafor ihe anyị sị ka anyị wetara ụnụ tata bụ ka anyị kọrọ ụnụ akụkọ na ana igbo bụ anaeze anaeze ahụ ị fụrụ a na-agwa ụnụ na anyị nwere anaeze ụfọdụ asị gị na anaeze eluigwe nke ndị oyibo sị na heaven ana Igbo bụ that ana eze ana Igbo bụ ebe ahụ ekwere anyị nkwa mana ndị ọjọọ bịara wee were Igbo kpọtọsịa mana ihe anyị chọrọ ịkọrọ gịnwa bụ onye Igbo tata bụ that ana Igbo anyị anyị ga-ewerekwa ya mewekwa omume nna nna anyị ha mere nke a na-akpọ omenanị nke okike nyere anyị enye bụ ọdịnanị otu o si dị n'anị omume bụzi omenanị nke nna nna anyị ha na-eme nke anyị kwesịkwara imebe kịta ana igbo bụ ana eze a a na-ekwu maka ya o nweghị ihe adịghị n'ana igbo ka m bidogodi from nke a ndị oyibo na-akpọ weather anyị nwere ezigbo weather ị bịa n'ala Igbo kịta ọ naghị ekpo ọkụ like ugwu Awụsa ma ọ side nke ndị Yoruba na-akpọ Lagos ị bịa na villages nọ n'ala Igbo ọ na-ajụ oyi and ọ bụrọ na ọ na-ajụ oyi nke na ọ na-atụ oyi ụdị oyi nke a na-atụ ebe a ị fụ ihe m yikọta yikọjuo jacket because oyi na-achọ ịtụ mmadụ ebe a ọ naghị ekpo oke ọkụ ọ naghị ajụ oke oyi ihe niile na-aga otu okike si wee dobe ya nri a na-enweta enweta n'ala Igbo bụ nri niile a wụcha ọgwụ ọ mere ndị gboo ji ebi 200 years 150 years ị je ebe ihe a e dere gị na Bible asị gị na Adam live 930 years Methuselah live 969 years ndị a bụ ndị a bụ ndị ndị igbo na-ewekwa n'iwe na ahịa aka ọtụtụ na akpa akwụ fugie ọ ndị igbo bụ ndị live-ru those years e dere na Bible onweghị ndị ọzọ maka ọ ndị Igbo the ancient people n'afa anyị ukwu kọwara ya ndị gboo ndị gboo ancient people ifugie edemede a na-ede tata ihe a na-ede today a na-akpọ Igbo nke a na-ede agba egbe bi ọ bụghị ya bụ Igbo mana ihe niile abụcha atụmatụ anyị n'Obi Igbo TV anyị ga-ewepụtasị anyị ga-enebachara ya anya mgbe na-adịghị anya ọ ya bụ ihe anyị pụtara ya anyị pụtara ọrụ ịlụrụ ana igbo ọrụ gịnị mere anyị ji ekwu maka ịlụrụ ana igbo ọrụ ọ nna anyị igbo kpọpụtara anyị chukwu okike nke kere anyị ọ ya kpọpụtasịrị anyị ka anyị bịa rụọ mee gịnị wee gwakwa ndị be anyị ihe ha bụ kpọpụta ndị be anyị na ka ndị be anyị ghọtakwa onwe ha na mmụọ na mmadụ maka ihe onye igbo bụ gịnị ọkara mmadụ ọkara mmụọ mana tata gịnị meziri onye igbo bịazi gbakọ ihe gbasara nke ha kpọọ nke ha asị werezie ihe ndị mba ọzọ ịhapụ ihe gbasara omenala na ọdịnala igbo ijezie mee gịnị kpọkube chi ndị ndị rom chi ndị ndị ndị grik ma chi ndị islam na juu amaghị na ihe niile a bụ n'aha anyị nwa akụkọ anyị ka ha bịa zukọrọ wee dee baịbụl dee ma koran ndị ndị alakụba na-akpọ isi ana gịnị ka a na-eme ihe ala igbo ana igbo because ọ ụmụ aja ka anyị bụ people of the earth ifugie ebe a ka ha si zukọrọ most of the things a sị na e nwere prophet bịara ha na-akpọ mohammed Christianity the same thing ije na Bible kịta story niile coded things ha koduchara ebe a bụ Igbo ka ha ji wee were from ihe nna nna anyị ha na-edobe ka ha bịa bịa kodu kọta weta ihe niile ahụ gwazie gị na o nwere white Jesus bịa bịa bịa nwụ for you save you and ọ ya mere onweghị African countries na-aga n'ihu because anyị buy those things those colonial masters were nye anyị na-echezi for savior to come anyị nwee nwezi ihe neta na anyị na-emezi to develop our place to make our place looks that paradise ana eze ahụ mana oge erugo anyị nwa bụ ndị ichie anachiatago back ka anyị bịa dozie ana igbo anyị ga-adịrịrị mma anyị ga-edozi ana igbo because ana eze ana eze ka ana igbo bụ so gị nwa wụ onye igbo ebe ọbụla ị nọ kịta kwadobe ka ị kwado anyị kwado obi igbo tv nkwado ị na-akwado obi igbo tv ka ị na-akwado gị onwe gị ka ị na-akwado ụmụ anyị ụmụ anyị ama live that deception na anyị nwere onwe anyị ji wee do mba ha ga-amata ndị ha bụ igbo bụ isi ụmụ eze ana ụmụ anaeze hei bụ sị gị nwa bụ onye igbo nwere ike iteta ụla ghọta onye o o nwere ndị nke na-abụ ha binite nwee nghọta onye ha wụ like this ọ dị ha ka ha you know you know gịnị mere ka ha ji emebi a sị ha ji were nwayọọ maka ọ nwayọọ nwayọọ ka anyị ji eme ya n'aka bikere were ịhụnanya wee kpọkọta ụmụ nwanne anyị ka anyị nachiata back mee gịnị were ihe ruola anyị ụmụ anaeze ka anyị wụ ka anyị na-ewere ihe ruola anyị aka anyị na-emekwa gịnị ka anyị na-agbasa ozi ọma wee wekọrọkwa be anyị dozie be anyị onweghị onye ga-astop ihe na-abịa because gị nwa wụ onye igbo mee ihe ị kwesịrị ime mecha ihe ị kwesịrị ime mee gịnị were ọfọ na ogu na-ebipụta eziokwu fụ nwanne gị n'anya na-ebipụta ịfụnanya were ọfọ na ogu onweghị onye ga-astop gị amụbeghị onye ahụ ọnyanwa gịnị ka e kwuru a sị oji ọfọ ga-ana ọ n'ebe a ka ezusi zu common sense e dere na Bible sị no if you keep the law you will live no nwanne i jide ọfọ i keep go the law because before i were ọfọ ọ bụkwaha ọfọ a ndị ndị mmadụ na-ewere anyhow na mba original ọfọ Igbo onye ji ọfọ Igbo anaghị atụ asị onye ji ọfọ Igbo anaghị ọ naghị enwe anya ụfụ to nwanne ya gịnị ga-eme gị ka ị nwee anya ụfụ to nwanne gị ihe mere e ji enwe anya ụfụ to nwanne bụ mmadụ aghọtaghị onye anyị bụ bụ sị ị ghọtara ihe bụ onye Igbo meanịrị i yeha enwezi anya ụfụ for onye ọbụla bụ onye Igbo ọ sọkwa ọ sọ onye ọ sọkwa gị ọ sọkwa ya wụrụ na gị na-esebe okwu before ị ghọtaha na onye Igbo a sị onye Igbo marakwa na onye a bụ onye Igbo ị ga-afụ ya n'anya and ọ ihe a ka anyị bịara ime na Obi Igbo TV ka gị nwa wụ onye Igbo bido fụwa nwanne gị n'anya manụ na ị wụ nwa anaeze ihe anyị na-ekwukwu okwu ya na ana Igbo bụ gịnị anaeze ka anyị hapụ anyị hapụ ịhapụ ihe that topic because ọ dị necessary ana Igbo bụ anaeze o nweghị ihe adịghị n'ana Igbo na mmanụ aṅụ abịa ha na Bible e dere unu sị gị no eh, Israel is that promised land Israel abụrụ ndị promised land obodo desert ọ bụrụ ebe ahụ promised land anwụ na-achagbu people dị ya ihe niile ha si na ya sị na ha ji agriculture ha developụrụ ihe niile a bụ gịnị chemicals ihe niile a bụ chemical ọ naghị enwe nke na-egrow naturally mana ana igbo kịta na i tinye ji n'ana o too i tinye akpụ ọ pụta anyị nwere ihe niile ma gịnị because anyị bịa gba akọ ya chi anyị o nwezi onye ma gịnị ka e kwuru a sị i buru chi gị ụzọ gịnị emee ị daa agba akọ chi anyị ihe niile dịka o mebisiri emebisi mana ọ ya kịta ka chi okike kpọpụtara anyị anyị nọkwa n'Obi Igbo TV a wee sị mba anyị ga-akpọkọtakwa ndị igbo ọnụ ka anyị bidokwa mee gịnị were ihe ruola anyị nachikwa back to ana eze ana eze e nyere anyị ana e kwere anyị na nkwa ana igbo bụ ana e kwere anyị na nkwa anyị bido ha na-eme ya were ofu obi were ịfụnanya wee nachigha kpọkuwe chi anyị kpọkusie mmụọ niile mmụọ ana igbo wụ mmụọ ụwa niile o nweghị chemical weapon that ga-astop anyị ọ ya wụ ebe e si wee gwa gị sị the war of Armageddon the last fight between the forces of good and the forces of evil forces of good bụ gịnị ana igbo maka ana igbo bụ ezigbo natural talent ihe okike ji aka ya kee nke ndị ọzọzi achọghị m ikwubi mmụọ because anyị ma ihe ọ bụ ndị mbịara mbịara bịa wekọrọ ihe niile n'Africa na-elive under flood kwesịrị ịma ihe m na-ekwu maka ya nwa bekee ka m na-ekwu maka wezie create religion create politics create monetary system ha ji acontrol ụwa ma taa anyị na-erugo ka anyị werekwa ihe ruola anyị ana igbo bụ ana eze so nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ebe ọ bụla ị nọ na teta n'ụra teta n'ụra bido fụwa nwanne gị n'anya maka ọ nwa ana eze ka anyị bụ ana eze ahụ ị na-afụ ị na-agụta na Bible ana igbo o nwere onye m na-agwa ya dị ụbọchị ya na-asị m ka ka m sị bishop sị nwanne o nweghị otu ọzọ o nweghị ebe ọzọ bụ ana eze abụghị ana igbo ma ma ihe na-etogodi n'ala Igbo ma wedagodi kamgbe i ji anụ ma tsunami ma ihe o menego n'ala Igbo ọ gaghị eme agbanyekwana ndapụ anyị o anyị dapụkwara adapụ mana ọ naghị eme keezi mgbe anyị ga-anata likewise ihe a gwara na Bible a sị gị that na if Israel during their fall will be a blessing to the world how much more their fullness ị fụgo ya even on our fall ndị Igbo ga-eje obodo develop obodo even ana Igbo enweha arụ na-eme ya bụ tsunami ma ụmụ ihe niile anaghị emedị ya keezi ka ọ ga-adị mgbe anyị nata to our fullness ghọta onye anyị bụ you know bido febe chi anyị mara chi ụwa anyị because a sị onye na chi ya ya gị nwa wụ onye igbo ị wụ chi ọ chi ka ị bụ because chi nọrọ gị ụwa bụ chi gị ọ ya bụ onye na chi ya ọ ya mere ihe e dere na Bible a sị gị don't you know that you are gods obere chi obere chi ka anyị bụ mana chukwu okike wụzi all and all ụmụ igbo biko anyị ga-abịa ka anyị werekwa anaeze anyị na o rugo oge ya ọ ihe a ka anyị sị ka anyị gwa unu n'obi igbo tv n'ụbọsị taata bụ nkwọ nkwọ mana ndị nọ na ana igbo kịta abaana eke udo dịkwara unu ụmụ ibe ndewo